ụmụnne m ekene m unu ọ bụ na ihe a bụ izizi gị ikili m na ịgwa gị eziokwu ebidoro m ihe gbasalụ the release of Maazị Nnamdi Kanu tata ihe a bụrụ izizi m so ị na-efeel na ọ content ka m na-eme I am not doing content ebidoro m taa ị na-anya ka m si gwa unu na first video m melụ na ihe ndị be anyị na-arụ bụ propaganda ị fụ negativity gbasara ndị Igbo sọsọ ebe a ka ha pasịtara ọfụma ọfụma mana ị fụ ihe ndị ọzọ gasị gbasara ndị Igbo bụ ihe ọma ịma mfụnatara ha kwuru maka ya sọsọ selfish interest fa akpa fa afọ fa ọ ihe ndị be anyị na-achọ eje m na X fụ nke one lady pụta bubute e o ji bụrụ Sowore is just one man who is desperate for attention the igbos on facebook are laughing at him because we did not send him message i'm proudly igbo and i don't pray they ever release Nnamdi Kanu na ọ dị ekpe ekpere ka a kpọpụta Nnamdi Kanu at the end of it all pụta na comment section de ọ bụ na ị chọrọ event na ọ dị available mebegodo advert ya selfish interest ọ sị na afa ya bụ Her Excellency Ada selfish interest ị bata na Facebook the same thing onye Igbo the same thing ka ọ ga na-ede e o ji bụrụ na maazị Nnamdi ji mee enu e o ji bụrụ na ndị Igbo emotion emego ndị Igbo alụ nke ma ji mee nke nwee merọ ụdị ihe dị otu a ka ị ya na-afụ n'aka ndị Igbo ọbụla akpịlị ụsa ekpele m na-ekpe n'isi gị bụ onye Igbo bụ ka ị nwee ego ike aka gị chọrọ ebe nyasara ebe ụsa ị na-asa maka obere ego a ga-enye gị ọ nya mee e ji sị na Igbo na-ele nwanne fa maka ego akpịlị akpịlị emego onye Igbo ife ife onye Igbo o were maka akpịlị na-apịtọ ihe ya bụ ife ị na-asị ọ na-abụsị ka onye nwa a na education niile a ma akwụkwọ niile a sị na o jee neegodi ihe ụdị agwa ọ na-akpa akpịlị ma ndị na-achọ political position were maka ya wee na- na-ede artic- na-ede nonsense article online ee ndị Igbo apụtakwana for protest nke ma jime nke nwee merọ sọsọ ụdị ihe dị otu a ka ha ga na-alụ ebere m na-emekwara ụfọdụ n'ime unu ọ bụrụ ife agụụ ka i wee feedie your family i were maka ya wee na-asa avụ ndị na-ekwesịrị ịsa avụ maka agụụ ndị a na-eme protest ebe isi ọnụ Sowore ji wee gbaba ọsọ ọ ma gbazi ọsọ na ụdị aka unu na-akọ agwa m unu this is the character of ụfọdụ ndị be anyị ekene Chukwu na e nwere ndị tigasịrị ọnụ n'ihe gbasalụ release Nnamdi Kanu ebe a ga-erelease bandit release Nnamdi Kanu for us ọ ihe a ka ndị Igbo na-ekwu maka ya so ọ dị gị mma ọ kalụ gị mma ọ kalụ sef ọ ka mma na i mechiri ọnụ kalịa ụdị ihe niile ị na-epost maka at the end of it all e mecha ị ka ya bịakwugheli maka e release Nnamdi Kanu kịta the same people a ị fụ kịta ga-ebidozi kwuyalebe ọnụ mgbe a ha ga-ebidozi turn maka na ha amago na ihe a ha na-ede ha ama-edezi ya ifele onwe fa ga-emebe fa fa turn twist ihe a niile kwubezie ihe ọma gbasara ndị